abụ m nwanne unu nwoke timoti ofegbu i nee anya n'ala igbo anyị taa asị na ihe ọjọọ na-abawanye ntọ ebe niile ịhụrụ anụ ahụ ime anụ ahụ mmadụ kidney na liver nke a na-akpọ organ harvesting ebe niile ndị dibịa a na-eni nwaanyị na afọ ime were ndị fake pastors ewere aka odo na-akụwa ụmụazị bekasịa ha achụ aja ego onye ọbụla chọrọ inwe ego nwatakịrị nọ na yunivesiti do 18 years 19 years njelu na one of the universities na east for federal government consulting work bulu land cruiser 2025 wee na-abịa akwụkwọ ụfọdụ na-ajụ kelee ebe mmiri si baba opi ụgbọgụrụ kelee ebe mmiri ya si gbalụ ebe o si gbalụ bụ mgbe anyị bido selebretibe sọnsọ ndị ji ego ezi afa ka ego ọhọzi na ala igbo ego ka ezi afa ihe onye ọbụla chọrọ bụ by all means ka ego ahụ ruo ya aka and by the way ndị niile a na-eti money na water hehehehe adreesị ndị igbo o ji ehi 120 ni nne ya o ji apati 590 million ni nne ya o mere nke o mere nke a wenatanụ aka ndị igbo wenatanụ aka ọhọ sọ unu fụla ego ebi m na abuja bịa abuja ka ịfụ ndị nwere oil well ka ha na-eyi sandal na-agala onwe ha n'ilo jee ana yoruba ka ịfụ ndị nwere oil well ji aka ha na-anya moto na-akpọghọ bodyguards na ihe niile na-ahụ ya anyị n'ọnụ bụ mgbede ụfọdụ ajụ ihe niile a na-eme ebe etu anyị si efe ego a na-atụ ego na bundle na-atụni ego enu eji akwamozu ekretigo vip onweghị onye na-eje amourn the dead na ọ ka amala ụdị wine aṅụlụ na akwamozu nnego akpati ya ọ dụ floating ka akpati ya ọbụ gold nzuzu anyị ụwa ndị ọzọ enebego anya anyị na-asịwa na anyị ma ihe na anyị ma ihe mana neene omume niile a ọ dị ka ihe ndị ma ihe na-eme ọ bụrụ na onye ọbụla na na- na-efe ego na-achọ ka ọ kpata ego ndị ikele na ndị nze na ọzọ na ndị igwe na ndị eze enweghị onye a ga-echi echichi n'aha onye nwere ego ndị ụka enweghị onye a ga-abịa ni nne ma mbụ nna ya mbụ bishọp ma mbụ echichi ọbụla o chiri n'aha onye nwere ego ndị nwere ego ka a na-echi ezi nne na-echi ada ụka na nke ọzọ ndị ụmụ ha nwere ego ị manụ na ụmụaka na-enene ihe niile a chọọ ka ha kpata ego by all means echekwana na ntọ ya-akwụsị taa echekwana na ihe ọjọọ ya-akwụsị mgbanwe niile a ga-ebido ịkwụsịnụ mgbe ndị ụka bidoro ikwu eziokwu mgbe anyị ya-erespect ogbenye maka na ọ kwụbala aka ọtọ ọ chọghị ịkpa ego ọbara mgbe anyị ya-ene mmadụ anya wee sị ya na a gaghị ekpu gị okpu n'isi maka ụdị mmadụ ị bụ ebee ka ego gị si mgbe anyị ya-ajụ nwa agbọghọ rụrụ ụlọ be nna ya ebee ka i si weta ego mgbe nwaanyị nọ na di nọkata bụrụ billionaire overnight onweghị onye jụrụ ya ajụjụ ma di ya na-eto na-etu ya achala ugo nsogbu anyị abago ụba sọ na anyị ya-echigata n'ụzọ ọjọọ ahụ anyị na-aga wee malite ugbu a jụba onwe anyị ego niile a na-efe n'elu 400 cows e ji eni nne na nna akpati 1 billion anyị na-akọ maka ya ibu nne na nna gị nwụrụ anwụ na helikọpta ọ bụbu omenala anyị ọ na-abụ m jee funerals mgbede ụfọdụ ifele ana-eme m ịfụ ebe a na-akpọpụ wine na wine 600,000 na wine 800,000 ee ndị vip ka anyị kpachapụ anya anyị the younger generation are looking at us afa m bụ Timothy Ofegbu ka anyị hie aka n'anya mee ana Igbo ka ọ bụla ebe anyị ga-enwekwa contentment ihe onye nwere ka o ju ya afọ ka anyị hapụ ịna-ene anya ka anyị nwekọtacha ihe niile o nwebeghị onye mụchiri anya mụghee mala ebe ọ nọ na ọ bụla onye nwụrụ anwụ except na ị kwụbara aka gị ọtọ ụfọdụ akpakọchago ihe niile ofu oke ọya tụ ha ụfọdụ kwobiri nwụọ n'ike ọ bụrụ ihe niile a ka anyị na-egbula onwe anyị ka uche anyị dị ya ka uche anyị dị ya